an bɛ ɲɔgɔn lali le furu ko ala bɛ nana ka kanda ye an bɛ ala deli ala k'an kanda bi ne ni n balimacɛw le n bani kɔ ka kuma ni balimamusow ye ne ni n kɔrɔw n faw ani n dɔgɔw le b'a la bi bamananw ko tan ko muru da ka go sogo fana fasalen don an balimaw an b'a fɛ ka kuma sɔn min kan sɔn belebele le an ka ɲɛnamaya kɔnɔ an bani kɔ ka b'an ka cɛgbanaya la ni ala ka musoko nɔgɔya ye an kɛla musotigiw ye furusow kɔnɔ bi n balimaw bɛ ko dɔw la o t'a kalama ko ko jugu le wala o t'a kalama fana k'a lɔn ko muso t'o ta ye tuguni ka sababuya kɛ lɔnni ma s'a ma bi n ko min baro o le la mun kosɔn i y'a lɔn k'a fɔ o ko n'a b'i min na a dabila n'a yɛrɛ fana t'a la k'a bɛ a fana k'i sɔrɔ an ye jateminɛ kɛ ka filɛ furusow kɔnɔ bi filen ni galama mana ci ɲɔgɔn la musow bɛ nɛni fiye ni galama mana ci ɲɔgɔn la musow furu bɛ sa wa musow fana bɛ bugɔ an b'a fɛ an balimaw k'a lɔn k'a fɔ musow o le ye mun sogo ye i tɛ se k'a lɔn ka ban balimacɛ balimamuso ala k'alu kɛ ɲɔgɔn ta ye cɛ e le sotigi ye i ye sabari caman ta kana kɛ cɛmisɛnnin ye kana kuma bɛɛ la i hakili to i yɛrɛ la balimacɛ segin dɔɔni ala ka kuranahaya ma don min kama ni furu bɛ siri la n tɛ ni kuranahaya bɛɛ lajɛlen kalan ye i ye wuli ka gɛrɛ karamɔgɔw la ko don min kama n ka furu sirila a fɔla yen ko kuranahaya belebele saba fɔla ye kuranahaya belebele saba n kumana mun kan ko karamɔgɔ ye u da dɔ la ka dɔ f'u ɲɛna i bɛ ye kuranahaya belebele saba nin a bɛɛ lajɛlen ala bɛ kuma na a ye siran ala ɲɛ a ye siran ala ɲɛ n balimacɛ depi ala ɲɛsiran bɔla furu kɔnɔ ala kɛla minɛnkolon ye bon kɔnɔ i magala a mankan bɛ bɔ a yɛrɛ fana binna a mankan bɛ bɔ n balimaw a ye segin dɔɔni ka na kɔfɛ ala k'a f'u ɲɛna a ye siran ala ɲɛ fo furu kuma nana ka caya fo a nana kuma wɛrɛ fɔ tuguni k'a la a kan tuguni a ko wa kulu kawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ko a ye kumakan ɲuman fɔ ɲɔgɔn ma waati min furusow kɔnɔ n'o kɛla an ka baaraw bɛ ɲɛ ala bɛ yafa an jurumu ma anw ka furusow kɔnɔ bi an nana jateminɛ k'a ye k'a fɔ cɛw o ka musow furu sa walahi o t'a kalama ko muso furu sara o bɛ jɛnɛya la n'o yɛrɛ muso ye so kɔnɔ o t'a kalama k'o bɛ jɛnɛya de la ka sababuya kɛ o ma se o nɛnw kɔrɔ o ma se o daw kɔrɔ o ye kumakan kolonw fɔ ka ɲɛsin muso ma a kɛra furusa o t'a kalama n bɛ fɛ bi k'o leçon de d'i ma kumakan ɲuman min fɔra i ɲɛna k'i ye a fɔ i ni muso cɛ ka masɔrɔ don min i kɔnna ka muso ye i m'a fɔ ko falimuso n bɛ fɛ k'i furu i b'a sɔnna i la i ma taa fɔ a mɔgɔw ɲɛna ko falimuso ne bɛ fɛ k'a furu walima dangaden ne bɛ fɛ k'a furu ka sɔrɔ k'a furu i ye kuma ɲuman de fɔ kuma ɲuman de kɛra sababu ye muso sera i fɛ so kɔnɔ ile dusu kasira muso a mankanw kɛra ile la tɔɔrɔya bonyana ile ma ile ko muso ma k'i ka muso furu sa silamɛya sariya bɛ mun f'i ɲɛna an balima minnugu ni wagati wagati olu siginin walima o lɔnin o tagamatɔ hali ni fiyɛrɛ fila gbasila ɲɔgɔn la a ko muso ma i tɛ n ka furu kɔnɔ tuguni i furu sara an bɛ fɛ ka kuma mɔgɔw de kan bi kira sallallahu alayhi wa sallam ko ko furusa ye fila sabanan t'i ta ye cɛ silamɛya sariya kɔnɔ n'i k'i muso ma siɲɛ fɔlɔ ko n k'i furu sa n'i y'o fɔ siɲɛ fɔlɔ la muso bɛ sigili kɛ laada yeko saba an bɛ se k'a fɔ kalo saba ni muso y'o sigi kɛ n'i ni muso dilan ma tɛmɛ i ni ɲɔgɔn cɛ muso bɛ taa a ka mɔgɔ fɛ o ye furusa ye mɛ ni dilan nana tɛmɛ i ni muso cɛ furu bɛ kɔntine mɛ i k'a fɔko fɔlɔ min kɛ ko furu sara a bɛ kɔnte silamɛya sariya komi kelen de n'i ma maga a la tuguni furu sara n'i segila ka maga a la furu bɛ kɔntine a bɛ kɛ siɲɛ kelen n'i nana a fɔ filanan tun muso ma tuguni ko furu sara a bɛ sigi tuguni kalo saba n'o dafara n'i ma maga a la a bɛ taa mɔgɔ fɛ mɛ yan'o fana cɛ n'i magala a la muso bɛ to so kɔnɔ a bɛ kɛ komi i k'a fɔ siɲɛ fila muso ma ko k'a furu sara siɲɛ sabanan min na n'i ko muso ma ko i furu sara o y'a bannen de ye tan o y'a bannen de ye i tɛ maga muso na tuguni dilan kan n'i magala muso na i ye jɛnɛya de kɛ muso bɛ kalo saba sigi kɛ i ka so kɔnɔ k'a filɛ ni den walima den tɛ yen i tɛ maga muso na tuguni a fɔnin kɔ ka ban i da la siɲɛ saba ko i k'i muso furu sa furu wulila ka bɔ i ni muso cɛ fo ka diɲɛ fara lahara kan fo muso nin bɛ taa a so kɔnɔ yen cɛ wɛrɛ de bɛ na muso nin ye k'a ɲɛbɔ a fɛ ka sɔrɔ ka muso nin furu k'a sago kɛ muso nin na ka tila ka muso to yen a yɛrɛ sago ma mɔgɔ si m'a nɛgɛ nɛgɛ mɔgɔ si m'a foyi ka sɔrɔ i bɛ muso nin furu tuguni n'o ma kɛ e ta tɛ muso ye tuguni fo ka diɲɛ wuli n balimaw ele ye nin kuma nin lamɛn i ye kuma nin lamɛn i yɛrɛ ɲininka ele k'i muso furu sa siɲɛ joli so kɔnɔ mankani mana kɛ i furu sara fɛn ni galama mana ci ɲɔgɔn la i furu sara i tɛ n ka muso ye bɔ n ka so kɔnɔ n t'i lɔn tuguni balima cɛ i janto i yɛrɛ la lɔnkɛbagaw k'i ma n'i y'a fɔ i dala siɲɛ fila muso ma i ka i furu sa i k'a fɔ ka tugu ɲɔgɔn la wa walima hali n'i k'a fɔ san tan de san fɔlɔ i k'a fɔ san tannan i k'a fɔ k'a kɛra siɲɛ fila san mugannan n'o bɛna n'i k'a fɔ siɲɛ sabanan furu wulila ka bɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'a magara ɲɔgɔn la a bɛ jɛnɛya la ni den fana sɔrɔ den ɲamɔgɔden de ye n'an balimaw ɲininka da cɛ n'a muso furusow kɔnɔ cɛ yɛrɛ dala gbɛsɛ kɛra jumɛn de ye n k'i furu sa n t'i ka mɔgɔ ye tuguni bɔ n ka so kɔnɔ i furu sala balimaw ni silamɛya kiti de ye nin ne mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma nin lɔn i k'a lɔn bi n'i k'i muso furu sa i dala tan hali tolonkɛ la a tɛ silamɛya kɔnɔ K'a fɔ n bɛ tolon de kɛla o t'a kɔnɔ k'a fɔ n bɛ fa o si t'a kɔnɔ n'i k'a bɔ lon min na i dala dɔrɔn ko muso ma k'i furu sala furu salen de ye tan muso t'i ta ye tuguni fo ka diɲɛ fara lahara kan n'a fɔra siɲɛ saba dɔrɔn n bɛ ladilikan di balimaw ma a y'a janto a musow la a bɛ furusaba min na a y'o kuma dabila muso kɛ i sɔnna i ma sɔn a bɛ tɔɔrɔ lase i ma i ye s'i da kɔrɔ furusako kuma na i ye s'i da kɔrɔ wagati bɛɛ nɛni kolon ani kumakan kolonw la muso olu man ɲi anw fana cɛw fana ka misɛn an t'a fɛ ka tɛmɛ a foyi kan karamɔgɔ b'a f'i ɲɛna wagati bɛɛ n'i k'i bɛ muso dɛrɛsɛ ka tɛmɛ a labantɔ bɛ cɛn i bolo i y'a nɛgɛ nɛgɛ a ye bɛn kelen ma o a y'a furu kɛ wagati bɛɛ furusaba in a y'o kuma b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛ ladilikan ye k'a di balimaw ma minnugu dala gbɛsɛ o y'a sɔgɔmada o y'a sura o y'a terefɛla o dumuni o koliji o miniji o bɛɛ lajɛlen ye n k'i furu sa n k'i furu sa n'o m'o janto muso tɛ kɛ o ta ye tuguni wa n'o fana m'a lɔn bi n'o k'a lɔn sisan n'o ka baara kɛ n'a ye k'a ɲɔgɔn wɛrɛ fɔ furu in a sala muso t'i ta ye tuguni n'i ma muso bila walima o muso yɛrɛ fana n'i fana k'a lɔn k'i cɛ fana k'i furu sa fo siɲɛ saba i sigi b'o furuso kɔnɔ i ni cɛ fila bɛɛ bɛ jɛnɛya de la an hakili t'o la kosɛbɛ ladilikan de k'a di ɲɔgɔn ma mun kosɔn an bɛ se ka silamɛya kɛ ɲɛnɛma mun kosɔn an kana to ka don ala ka dimi kɔnɔ o ladilikan de k'a di bɛɛ lajɛlen ma wasalamu aleykum warahmatulahi wabarakatuh